Mungazaziwe bwanji kuti chidwi cha mkazi chachoka pa inu? Palitu njira 10 zimene mungathe kuziwira zimene izizi. Njira yoyambirira, communication drops. Chidwi mkazi chikachoka pa inu, amayamba kuyankhani mochedwa, komanso amayamba kuyankhani timati one word answers. Kwaswera bwanji? E, kaya inu. ndi zina zambiri. Ichinso ndi chizindikiro chimene mungadziwe zonena kuti chidwi chake mkaziyo pa inuyo chayamba kuchepa or chatha kumene. Komanso amapanga stop initiating conversations. Mkazi uja amasiya kuyambitsa macheza. Ndiye mumasanduka inuyo nokha. Eti good morning, eh, good night, waswera bwanji, eh, wadzuka bwanji. Kumangokhala inuyo all the time oyambitsa zimenezizi komano iyeyo zosamukhuza zija. Chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti when someone cares they try to stay connected komano care imeneyi ikayamba kuchepa mwa iwowo they try to disconnect themselves from you njira ya namba 2 no effort to see you mkazi chidwi chikayamba kuchoka pa inu amapanga avoids she avoids meeting you up komanso amatha kungopanga cancel ma plan mwina kukuuzani am busy even osapanga suggestnso nthawi ina yoti mukumane Ichinso ndi chizindikiro chimene mungadziwe zoti chidwi mkazi chikuchoka olo chatha nkomwe pa inuyo. Komanso chinthu cha namba 3 her energy changes. Ma energy yake eti mphamvu zake zima- zi- zimasintha so she seems bored inu mukamamuyankhula or akakhala limodzi ndinu amaoneka ngati waboweka amaoneka ngati ali distracted amaoneka kuti ali emotional distant akamayankhulana nanu Ichinso ndi chizindikiro chimodzi chimene mungadziwe zoti ah, chidwi mkaziyo pa inuyo chikutha olo chikuchepa. Komanso china cha namba 4 she stops caring about your life. Moyo wanu uja samalabadaso alibe nawonso ntchito so curiosity yake sikhalaponso kuti afunse kuti tsiku lanu linali bwanji kaya magoals anu akuyenda bwanji kaya ma feelings anu samapanganso care kuti kaya mwakwiya kaya mukusangalala iyeyo zimasiya kumukhuza zimenezozo ichichinso ndi chizindikiro chimene mungadziwe chonena kuti ndiye kuti ah chidwi pa inuyo chikuchepa komanso chinthu cha namba 5 physical or emotional closeness chidwi cha mkazi chikayamba kuchepa pa inu amaopa eti kapena kuti amasiya kuti mukumane or pakhale emotional closeness so amaopa ku- ku- kuti muyang'anane face to face timati eye contact or amaopa kumugwira eh, musandigwire eh, or ma compliments or any form of affection kuti muyambise kenakake mkazi kukutalikirani ichinso ndi chizindikiro chimene mungazaziwe zoti chidwi chayamba kuchepa kwa inuyo komanso chinthu cha namba 6 she treats you like a stranger mkazi uja amayamba kutritani inuyo ngati ndi mulendo wina wake nde inuyo ndi pamene mmayamba kufila kuti like you are forcing things mukukakamiza eti mukukakamiza zinthu iyeyo amatha kuyamba kumangokuyankhani chifukwa kuti ndi waulemu chabe eti out of politeness komano not out of desire kuti akufuna kuti aziyankhulana nanu komanso chinthu cha namba 7 she doesn't get jealous or concerned samakhalanso ndi nsanje olo samakhuzidwanso kena kalikonse chifukwa tukansanje kaja ndi normal tu kwa mzimayi wina aliyense inu ngati mu- mukucheza ndi azimayi ena mkazi wanu wokukondani amayenera afire kansanje komano akakhala kuti interest palibe pa inu amasiya zimenezi so ichi ndi chizindikiro chimene muzidziwa kuti pali detachment happening pakati pa inuyo ndi iyeyo komanso chinthu cha namba 8 she invests in others not you mkazi chidwi chikayamba kuchoka pa inu amapa- amakhala active eh, komanso bubbly with friends or other guys komano amakhala cold towards you eh, kumaseka inunso kumadabwa eh, mkazi wanga amaseka chonchete akusekatu kuseri kumeneko ndi anthu ena komano akangobwera mnyumbamo sakusekanso chimenechiso ndi chizindikiro chimene muzadziwe zoti uh, interest kapena kuti chidwi chayamba kuchepa pa inuyo komanso chinthu cha namba 9 she tells you indirectly amakhala indirectly akukuwuzani eti kunena kuti inetu i'm not ready for this relationship kapena you deserve someone better ena amatha kumapitiriza kumakuyankhula yankhula zimenezi eh, you deserve someone better iwe ndikumadabwanso ah, sono someone wakenso utiyo ndesa mkazi wanga ndi ameneyuyu imeneyonso it's a big sign it's a red flag yonena kuti something is happening and nthawi zina amatha kumakuuza hey, i'm focusing on myself hey, don't bother me i'm focusing on myself ndi zina zambiri izinso zimakhala zizindikiro zonena kuti akukupangani let down gently pang'ono ndi pang'ono eti akufuna musiyane pang'ono ndi pang'ono chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chidwi cha mkazi chizakhala chikuchepa kapena chatha nkomwe pa inuyo your presence doesn't change her mood kunena kuti olo inuyo mupezekepo munachokapo even two days three days muli away mwazabwera koma mood yake sinasinthe sakuonekabe osangalala aku, aku even akupangani confuse inuyo you are not so sure whether she's happy or not ichichiso ndi chizindikiro chimene mungazadziwe choti uh, chidwi cha mkazi pa inuyo chikutha kapena kuti chikuchepa ndiye mungapange bwanji chofunikira kwambiri mukapanga sense kapena kuti mukapanga notice ma red flags amenewawo ndikukhala naye pasi mkazi ndikumufunsa kuti kodi what is happening ngati solution ilipo yoti nkukhozera mavuto then you better do it